takulandirani ku malawi news daily updates kuchimake kwa nkhani zochitika ku malawi ngati channel chathu mwangochipeza kumene pangani subscribe kuti nkhani zimenezi zisamakuphonyeni tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano ndine brian banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya times exclusive mlendo wanga mpulogalamu uyi madzulo ano ndi wolemekezeka uh, bambo chimwemwe chipungu amene ndi nduna yathu ya zamalo iwowanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo uh, ku Thyolo Luchenza eh? Eh, Thyolo Luchenza. Thyolo Luchenza Yes. ndi constituency yake Yes. choyamba tikulandireni mwa mwatilemekeza pobwera Zikomo kwambiri. tikukumana patangotha miyezi ndiyesa four chitengereni boma Yes. pa september 16 Yes. idali ntchito yayikulu bwanji imeneja choyamba tithokoze mulungu Mm. kuti lero tili pano ndikumayankhulana ndi inu pa tv Mm. chifukwa inali ntchito yayikulu kwambiri kuti amalawi tiachotse pa zovuta zomwe zinaonekera mu zaka 5 or 6 zomwe zapitazi Mm. moyo unavuta kwambiri kwa wina aliyense ndiye ndikutchula mulungu chifukwa chakuti sitikanapambana kupanda mulungu mulungu anamva kulira kwa amalawi chimodzimodzi mmene anamvera kulira kwa ana a israeli ku egypt kuja ndiye tithokoze amalawi onse powakhulupirira a profesa peter mutharika ndi chipani cha dpp kuti atipasanso 5 years ina yoti tiatumikire kuti mwina moyo uphwekeko kusiyana ndi mene uh, zaka zapitazi zinalili nde inali ntchitodi yokuti aliyense amafunitsisa kuti tipambane komanso aliyense amafunitsisa kuti dpp iloweso moyo wayamba kusintha tsopano eh, a- akuti fetereza akupezeka akuti mafuta akupezeka akuti chimanga chikupezeka zimene anthutu amafuna zimene anthu amafuna zimenezozo nde ngati zimenezozo zikupezeka ndeti miyoyo ya anthu yayamba kusintha ikhoza kusintha kupi- kuposera pamene ndiponso isintha kuposera apa eh, kuli economy recovery plan imene ifeyo achipani cha dpp tinayiyamba tisanalowe mboma chifukwa timadziwiratu kuti anthu ativotera tilowa mboma so recovery plan ija ndimene ili blueprint okay. yakunena kuti malawi achoke pa mavuto Ku- ku- kukonzekera siumayamba utalowa kale mboma. munali okonzeka before bwanaja boma anayamba kulipika mmalo isanalowe pa all indications zinalipo kuti amalawi atopa ndipo amalawi ativotera sungalowe mboma lero ndikukayamba kupanga plan kuti tipanga bwanji govern dziko yayi ife tinayambiratu kale kukonzekera kunena kuti kalikonse kakhale m'malo chuma chiyende bwino kunali kovuta bwanji ntchito ija nali yaikulu bwanji kampeni komanso ku- ku- kuwina masankho ntchito ija tinene kuti inali yovuta chifukwa zimachita kuonekeratu kuti anzathuwa anali ndi eh, tinene kuti upo okay amadziwa kuti anthu ake osakugoma ankadziwa amaziwa munthu amene ukadwala nkumasakhala kuti sukuziwa kuti umwalira nkusasiya kuti pa machimo ako ndithu ndiwatsuka Iwo ajanso fungo la imfa amali- amalimva kuti anthu awachosa mboma ndiye ifeyo timapemphera komanso kuyika kena kalikonse mmalo- mmalo mwache kuti tilowe mboma mosatira malamulo komanso tilowe mboma kupyolera mu voti ya anthu so voti ya anthu ija ndi imene ikutipasa ife mphamvu kuti tibwererenso mboma so mwawina masankho uh, cabinet yoyambirira mmamawa achimwemwe chipungu deputy minister of health madzulo minister of defense munayilandira bwanji nkhani choyambirira kukusankha out of anthu 20 million kaya ndiwe deputy kumangoti amen okay inatandisankha ndinakondwera ndipo ndimakumbukira tinayankhulana madzulo kuthokoza pa bwanazo okay kunena kuti bwana ine siwopambana alipo anthu a maphunziro awo komanso azintchito zabwino komanso akuthekera kwabwino amene akatha kuwasankha bwanayo Mm. koma kundiganizira ine mwa anthu amene achawo ndinangoti amen ndiye mmene mwakambira Mhm. usikunso Om- kuthokoza foni inali yothokoza ya minister of deputy minister of health Deputy Minister of Health. okay katumikireni amalawi ku health ziko uh, some hours later i think a day later nalandiranso kalata inanso kunena kuti chakomeranso apurezidenti omwe aja kuti ndipite ku ministry of defense inenso sindinakanenso okay ndinangoti ambuye zikomo bwana ndathokoza munthu akakusankha udindo wamkulu Mm. sukana osukana terms of working in reference and sheets Mhm. kuti kodi tichipanga operate ma masiku angati Mm. kenaka ya malawi defense muchitenge okay ineyo ndi a defense commander ndi uh, ministry komanso ma donors aja takhalapo ma, ma meeting angapo okay n'kuona kuti zinthu ziyambike okay komanso timafuna tikhale ndi office ofesi yomweyo yokuti defense force ili momwemo komanso unduna wa defense uli mmoti maiko anzathu angapo amapanga choncho kuti tizikambirana bwinobwino osakhala defense force ili mbali ina Mhm. komanso ministry imene ili policy holder ili mbali ina ndi zimene zizi ndi zimene ndimafuna kuti tiziyambe okay koma chifukwa kuti eh, ndasinthidwa ndapereka handover kwa minista amene alipo uh, honorable kawupa kuti mbuyomu timakambirana izi mm -hmm. ndati tiyeni kuti zipitirire zisayime chifukwa kuti mwina nali ine mm -hmm. ine ndinali kumene kuja kutumikira amalawi yeah, that's right. nawonso akawupanso apitirize project imene kuti tonse tikhale nchipatala chabwino cha cha abe chipatala chimene chichi chikatheka mwinanso matenda amene amapita kunja samapita azipitira kuti kumene kuja ndiye kuti forex yokhala mmalawi momo nde ndidali wokondwa kuti ndi timu yanga ya ku defense komanso ndi defense force yonse Mm. timaganizira malawi Mm. mwa njira yotero ndiye khazekhaze ndi pamene tikumva kuti chakomera apresident kuti akuchotseni ku defense kubwera ku lands yes. munali kuti nthawi imeneyi uthenga umakupezani Eh, mmene uthenga umabwera Mhm. ndinachoka pang'ono okay ndiye ndinaumvera mu ndege aa munaumvera mu ndege nditafika ndithu Mm, ndakwerakwera mu ndege ndakhala pansi mm, nde ndikudabwa mzukulu wanga akundiyitana Eh. ah, amalume tabwerani amaseka mundege mumwemo momwemo akusinthanitu ndati andisintha chani akuti uh, cabinet asintha ndati okay nde ndikupita kuti ah, ndikupita ku ministry of lands nde nkuti foni yanga itazima okay ndapemphera momujanso ndati amen okay kuthokozanso timakumbukira tinafika pa kia mmawa achimwemwe chipungu deputy minister of health madzulo minister of defense munayilandira bwanji nkhani choyambirira kukusankha out of anthu 20 million mm. kaya ndiwe deputy kumangoti amen okay ine atandisankha ndinakondwera ndipo ndimakumbukira tinayankhulana madzulo kuthokoza kwa bwana okay kunena kuti bwana ine siwopambana alipo anthu a maphunziro awo ambiri mm. komanso azintchito zabwino komanso akuthekera kwabwino amene akanatha kuwasankha bwana mm. koma pondiganizira ine mwa anthu amene aja ndinangoti amen ndiye mmene mwakambira Mhm. usikunso Om- kuthokoza foni iyi inali yothokoza ya minister of deputy minister of health deputy minister of health okay katumikireni aMalawi ku health ziko uh, some hours later mm. i think a day later ndinalandiranso kalata inanso eh, kunena kuti Chakwera yemwenso apresident omwe aja kuti ndipite ku minister of defense inenso sindinakanenso okay ndinangoti ambuye zikomo bwana ndathokoza munthu akakusankha udindo wamkulu Mm. sukana osukana eh? sukana ndi akhristu president suka anayi ayi suka sunganene kuti ine zimenezi sindimazidziwa ndiye kupanda ulemu oho kupanda ulemu Kupanda ine. ulemu. okay bwana akanena kuti inu pitani uko mukatumikire kumeneko ndiye kuti amakhala atapanga research yawo aganiza bwinobwino kuti amene angakhale nduna yakuti lero ndi wakuti deputy wache ndi wakuti ndiye ine ndi ndani kuti ndikakane nde ine maudindo nduna yakuti lero ndi wakuti deputy wache ndi wakuti nde ine ndi ndani kuti ndikakane nde ine maudindo anandipatsa aja ngati deputy ndathokoza aganizanso mwina kuti ndikhale minister of defense ndathokozanso Eh, ndiye munayikwera bwanji ku defense ku defenseku ndinena pano Mhm. tinayamba bwino kwambiri Okay. ndipo tinali ndi Koma si nkwamfuti kumene. eh, kwamfuti Nkwamfuti kumene. kwambiri Mm. tinali ndi mapulani athu abwino ndinene chifukwa chakuti n'takhala nkhani ndi ya aMalawi Iye zoona. khumbo langa lenileni loyambirira ngati ku undunaku timafunitsitsa kuti tikhale ndi chipatala cha army okay ku Malawi kunoko kulibe mm. chipatala cha army chimenechi tinakumana ndi anthu angapo madonors okay amene sindatchula kaye okay amene ndithu pokambirana anatipanga promise kunena kuti tikumangirani chipatalacho tigwirizane mmene tingapangire Mhm. ma terms of oxygen reference and sheets Mhm. kuti kodi tichipanga operate masiku angati Mhm. kenako a Malawi defense muchitenge okay ineyo ndi a defense commander ndi uh, ministry komanso ma donors aja takhalapo ma, ma meeting angapo okay ndi kuona kuti zinthu ziyambike okay komanso timafuna tikhale ndi office office yomweyo yokuti defense force ili momwemo komanso unduna wa defense uli muti muli momwemo ya maiko anzathu angapo amapanga choncho okay kuti tizikambirana bwinobwino osakhala defense force ili mbali ina Mhm. komanso ministry imene ili policy holder ili mbali ina ndi zimene zizi zimene ndimafuna kuti tiziyambe okay koma chifukwa kuti eh, ndasinthidwa ndapereka handover kwa minista amene alipo uh, honorable kaupa kuti mbuyomu timakambirana izi mm. ndiye tiyeni kuti zipitirire zisayime chifukwa kuti mwina nali ineyo mm. ine nali kumene kuja kutumikira aMalawi yeah, right. nawonso a kaupanso apitirize project imeneyi kuti tonse tikhale mchipatala chabwino cha, cha army chipatala chimene chichi chikatheka mwinanso matenda amene amapita kunja asamapite azipita kuti kumenekuja ndiye kuti forex ikukhala muti mMalawi momuno nde ndinali wokondwa kuti ndi timu yanga ya ku defense komanso ndi defense force yonse timaganizira aMalawi mwa njira yotero ndiye kadzekadze ndi pamene tikumva kuti chakomera a president kuti akuchotseni ku defense kubwera ku lands yes munali kuti nthawi imeneyi uthenga umakupezani Eh, mmene uthenga umabwera Mhm. ndinachoka pang'ono okay ndiye ndinaumvera mu ndege aa munaumvera mundege Eh, nditafika ndithu Mm. ndakwerakwera mu ndege Mhm. ndakhala pansi Mm. nde ndikudabwa mzukulu wanga Mhm. akundiyitana Eh. amalume tabwerani Eh. kwa maseka mundege mumwemo momwemo Mhm. akusinthanitu ndati andisintha chani akuti uh, cabinet asintha ndati okay nde ndikupita kuti akuti mupita ku ministry of lands nde nkuti foni yanga itazima okay ndinapemphera momwe mujanso mundege Okay. kuthokozanso Mm. Ndimakumbukira tinafika um, pa Kia Mm. ina past 10 kapena past 11 Mmamawa. usiku Oh, usiku. Eh, ndege ya madzulo ya, ya imachoka ku Joburg kubwera kuno Okay. ndinayimbiranso bwana Uh-huh. kuthokozanso Mm. Eh, kuti bwana ndikuthokozeninso Mm. kuti mwandikomeranso mtima kwa anthu 20 miliyoni aja kuti ine ndikapange chani Mm. lead Mm. ministry ya lands uh, housing and urban development mwakupeza bwanji ku lands ku lands kuli mavuto kuli mavuto eh? ambiri sizobisanso ayi mm. kumeneku anthu akutitukwana kuti zonyansa kwambiri kuti ndi unduna umene watchuka komanso unduna umene ukupanga practice katangale ndi ziphuphu aliyense maso ache ali kumeneko ngati kumgodi Mm. mwina mumamva za migodi mtauni Mm. anthunso akuona ngati kuti ku lands kuja ndi kumgodi pali mavuto ambiri brian Mm. okuti tiakonze choyamba ndi chakuti katangaleyi sitikupanga ife ngati ogwira ntchito okha koma katangaleyi ndi anthu akunja ndi ife tomwe Mm. sindikunena kuti anthu aku lands eti ndikuti ifeyo anthu aku lands Mm. chifukwanso ine ndikugwira ntchito pomwepo Yeah. ndiye kuti katangaleyo wayambira ku ministry anthu amene tikunenedwa ndife tonse kuphatikizako ineyo amene ndikusogolera unduna umenewo ndi akanena kuti ministry of lands yatchuka ndi katangale ndi kuti akuphatikizapo ndi ineyo Mm. amene ndili nduna kumeneko ndiye mukandifunsa kuti kumeneko kuli bwanji kuli madandaulo ambiri amalawi sakukondwa ndi unduna umenewu Mm. kuli malo amene ifeyo timayang'anira Mm. kuli nyumba zomwe ifeyo timayang'anira koma kuti upeze malo ndiye kuti ugwese kangachepe kuti upeze eh, kandi title deed Mm. ugwese kangachepe nyumba imene kuti uyipeze ndiye kuti officer adyepo Mm. zinthu zomwe zimayenera kuyenda mu ndondomeko ukapanga apply malo aja ulipire aku lands aja akupase yankho anthu akutha zaka zaka osayankhidwa ena anagula malo kalekale koma kuti apeze title deed timangowazungulisa ubwere mawa ubwere mawa ubwere mawa osathandiza cholinga agwese kangachepe akaperekanso mwinanso sathandizanso kumeneko kuli kuba ndi kulakwa kuzunza mzika zomwe zomwe apurezidenti athu sakufuna komanso malamulo a malawi amakana ndiye kumeneko ndikufuna kuti ineyo ngati nduna ndi amalawi onse oganiza bwino tithandizane kuti katangale ameneyi athe Mu- mukwanitsa kumuthetsa Eh, ndipo kwambiri nanga sikunakhale anthu mbuyomu Eh, ine ndi chimwemwe chipungu oo Eh, ine si anthu ena inu ndi chimwemwe chipungu ine ndi chimwemwe chipungu amatani chimwemwe chipungu ndine munthu wina oganiza mosiyana ndi Chifukwa anthu ena. katangale amene mukunena amachitikayo amene akuchitikayo Mm, mbuyo monsemu kunali nduna yes ndi chifukwa chani yeah a president sanakusankheni inuyo a brian kuti mupite ku ministry of lands okay ndiye a president nkhani imene akuiziwa ndiye mwamwayi Mhm. anditumayi kuti ndipite kumene kucha ndikathese mchitidwe woyipa umene amalawi akudandaula mm. kuti ndikuwuzeni muzabwere ku office kwanga kumakhala ngati ku opd kuchipatala musatero ndikukuwuzani ku ministry ngati kuchipatala madandaulo madandaulo madandaulo okuti pena nkumawona kuti kodi anthu ntchito timagwira motani Mm. sindikuwanyoza anthu ambuyo That's right, yeah. koma I'm just being very Mm, honest mm. Kunena kuti ah, akuti dzana lomweli kunabwera mafumu awiri Mhm. akuti mwina for the past 10 years akhala kulandira aku- akuyendera malo awo amene analandidwa kwa kabudula uko Mm. kuimva nkhaniyo nkhani yaying'ono koma kungozungulisidwa chifukwa yakuti sakutani sakupereka Mm. mwina alibe kuthekera kuti Mm. atani Mm. apereke ndiye ineyo pamaso pa amalawi pano ndikunena kuti ministry imene mukuyang'ana muko akuonera kwa malawi kwe? muyang'ana simati pamaso pa malawi Ehe. Ehe. amalawi nonse akufuna kwabwino ndikufuna ineyo mundikhulupirire ntchitoyi si ya ine ndekha ndi ya inu ndi ine tithese katangale amene mwakhala mukundiwuza tithese madandaulo amene mwakhala nawo pogwirira ntchito limodzi musaope munthu wina aliyense kaya ndi udindo wanji kaya ndi nduna yanji kaya ndi wotani amene akukupemphani ndalama kapena amene akukuwumirizani kuti mupange ziphuphu ndi katangale tili ndi anti-corruption bureau kanenereni kumeneko kuti anthu amenewa ndi ofuna kuti tiwapatse chilango malingana ndi malamulo a malawi tikatero ministry ija ikhala ndi nkhope ina Mukabwera muthandizidwe osapereka kwa mtambala iyayi. Ikakhala kuti mukupereka ndalama, ikhale ndalama yolandira risiti la boma malingana ndi application imene mukupanga. Tikatero Brian ndiye kuti Malawi akhala okomera tonse komanso tiathandiza apulezidenti athu aprofesa Peter Mutharika kuti katangale amene amamunena uja ndi ziphuphu athe kuno Malawi. Masabata awiri apitawo munachititsa msonkhano wa atolankhani ndipo munawuza anthu kuti aliyense amene watenga malo pasanathe 14 days abweze yes chinawutsa nkhani imeneyi n'chiyani uh, brian maboma analipo maboma anapita mm. maboma abwera anthu andale ndife anthu olakwika timafuna kutengera dzina la ndale ndikumalanda kumaba zinthu za anthu Mm. nthawi zambiri boma likasintha amakhalapo anthu amene amakhala achangu ati a- atengeretu zinthu boma lapita lija anthu agawana malo a mcp eh, atenga malo okay kungogawana kugawana popanda wowapatsa kugawana malo a boma kugawana malo a anthu amene anagula bwinobwino nyumba za boma zagulidwa mwachinyengo ma Area 10 ma Area 12 amangopatsana iwe kaigule iyo iwe kaigule iyo malo amangotenga ngati mwina mukukumbukira dzana lomweli tinali ku area 10 anthu enanso anakalanda malo a egyptian embassy Mm. pano panso ife a dpp talowanso mboma anthunso nawonso ayambapo A DPP. a dpp Okay. ati ali mboma ni nthawi yawo kuti atani adye pamene speech ya boma ya, ya president athu a Peter Mutharika ananena kuti government is not a feast Mm. si phwando Yes, si phwando. Ayi, we are here to serve malawians mm. malawians atikhulupirira kunena kuti a dpp awa ndi amene atatiwombole mmavuto nde inu anthu azilanda malo mu dzina la chipani tizingoyang'ana ayi dzikoli si la chipani dzikoli ndi la amalawi kaya ndi wa chipani chanji kaya ndi wa mpingo wanji kaya ndi wa khungu la mtundu wanji ngati uli wa mma- uli mmalawi wayenera kukhala ndi ufulu okhala ndi zinthu, uli ndi ufulu ogula malo, uli ndi ufulu ogula nyumba, uli ndi ufulu opanga apply malo. Ngati malo alipo ife tikupaseni, Mm. ngati nyumba zilipo tikuguliseni kapena tikupatseni, koma tisatengere dzina la chipani kuti anthu ena avutike iyayi zimenezo sizichitika and aliyense amene akapezeka kuti akupanga zimenezi timangitsa awa a dpp mukwanena awa ndi ndi achipani chanu ine ndi wa dpp ndimafuna kuti pamenepo Eh, ndikuti a dpp Eh. inenso ndikuti a dpp eh, chabwino eh. koma ngati akuphwanya malamulo Mm. tisamange chifukwa ndi a dpp iyayi tikayang'ana eh, lamulo la malo section 20 Mm. ya malo ndime ndime 16 ya 2016 ikupereka mphamvu kwa anduna kuti aliyense otenga malo mwa chinyengo ameneyoyo alandidwe komanso lamulo li- lithane naye okay so zimene ndikupanga ine sindikungopanga za mmutu mwanga Mm. koma tikuyang'ana kuti lamulo likuti chani ndi anthu ana- anangogawana basi kungodzuka kukatenga malo Al- ali mboma nthawi yakuti phwando lija lifike ndi imeneyo ndiye awo amene anagula nyumba ku area 12 ku area 10 mwachinyengo Mm. zikhala bwanji Eh, tikupanga ma audit Mhm. amene tifuna tione nyumba zonse za boma kuti zili ndi ndani anagula liti, anagula bwanji, anapanga apply motani, kodi sipanalowere ndale komanso malo ngati mukukumbukira bwino Mhm. tinanena kuti eh, kuchokera pa 13 mpaka na pa 27 Yeah. anthu abwere apange zadongosolo abweze malo anthu abweze nyumba zimene anatenga mwachinyengo kuchokera pa 27 kupita uku ngati uli mmodzi mwa anthu amene unapanga zimenezi ifeyo lamulo likupeza kumene kumene uli chifukwa sizoona kuti malo aboma tiatenge chifukwa choti ine ndi anduna muatenge chifukwa kuti ndinu regional governor Mm. muatenge chifukwa kuti ndinu vice president ayi malo mubwere ku office mupange apply ife tipange chiganizo malinga ndi mmene malamulo a malo kapena nyumba akuyendera ndiye mpaka 27 watha yes zikhala bwanji ngati 27 watha Aha. ife tiku- tapeza malinga ndi audit ija kuti a brian banda munatenga malo mwa chinyengo Mm. tikumangani O, ziti- zifika mpaka pomangana eti kwambiri kwake chifukwa mukuba katundu wa boma Eh, mukuba mukuba katundu wa boma. eh. komanso Mm. mukuba katundu wa amalawi chifukwa malo ena for example ku lilongwe kuli malo aku, eh, aku mbc Mhm. kuli malo aku admarc kuli malo ku kanengo omwe anthu anagula mawanja bwinobwino chisanzo nanena malo aku egyptian embassy Mhm. ndaawona ndi mapepala a akuchena malo ownership ya malo anagula 1992 ngati ndisakulakwisa A- a- a- a- a- embassy. Kuchita ndi embassy. Okay. wina ukapita kukadula mitengo kuononga ofesi ija yakale ya, ya embassy ndikumayikhonza nyumba ija mmene akuganizira iyeyo mmalo kuti si ake No paper, nothing. Kungofika kuti basi Fika, ndatenga. kumati- kumati atakutenga lawlessness

Anthu akuganiza kuti ndale kapena zipani ziyaphimbe. Inetu ndili pa ntchito. Ntchito yandipasa bwana kuti ndikhale minister of lands. Sindifuna andichotse. zoona Chifukwa akandichotsa ndiye kuti ana anga avutika. zoona ndiye ine ndipanga zomwe ntchito yangayo ya unduna imanena komanso ondisankha uja zomwe akufuna mm. ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi programu ya times exclusive ndili ndi olemekezeka anduna a zamalo the honorable chimwemwe chipungu mp minister of lands mukuonera programu ya times exclusive pano pa kanema wa times ndili ndi a nduna athu a zamalo uh, the honorable uh, chimwemwe chipungu mp amene ndi nduna yathu ya zamalo uh, tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lomaliza la program imeneyi uh, tili pa nkhani zamalo zomwezi kodi zimatheka bwanji kuti anthu obwera apeze malo kuno eni ake tisaku tilibe malo ndi nkhani ya katangale yomwe ija Program iyi tikujambulira kuno ku Blantyre kuchokera ku Blantyre CBD ukafika ku Limbe tikhoza kuwerenga nyumba mwina ziwiri zitatu za Amalawi onsewa obwera zimakhala choncho maiko enawa Eh, mwina ndisakambe za maiko ena uh-huh. eh, ndizayamba kunena bodza chabwino koma ndinene za kuno kwathu yeah. kuti ndi zomvetsa chisonidi kunena kuti malo ambiri nyumba zambiri madera osiyanasiyana komanso mizinda mm. ayinake si Amalawi mm. ayinake ndi anthu obwera ndiye ife ku parliament titaona zimene zija ndi anthu ma other stakeholders tinaona kuti mwina malamulo tiawunikirenso the Land Amend- Amendment Act ya 2022 iku- ikusungunula kapena kuletsa uh, section 37 imene imalola anthu kukhala ndi mwina ma, ma lease a 50 years obwera Mhm. pamene ayinake ife timakhala ndi ma lease a 99, 99 years Mhm. now lamulo limeneli likuti malo muno malawi tigule ifeyo aini ake lamulo limeneliso likunena kuti amene anagula kale ah, malo mwina ndi ma lease omwe tikunena a- a 50 years yeah ma lease aja akatha tisapange renew ena amene akutha chaka chamawa palibe renew ndiye kuti game yatani yavuta apita kwa, kwa boma zimenezo ndiye kuti boma likhala ndi- ngati ali ndi katundu wake achotse achotse malopo Ma- malinga ndi lamulo yeah sukuloledwa kunena kuti upange renew lease Okay. komanso ndinene pa kunena kuti anthu mwina mukayenda mtawuni timaona mabuilding abwino okongola Mhm. kuona ek- ekala ina pali zimaudzu Mhm. penapo nyumba zokongola Mhm. chomwe chikuthandauza kuti ena anangogula malo aja kuwakhazika pa zifukwa zomwe ife sitikuziziwa chifukwa malamulo amanena kuti ukagula malo in two years uyambe develop malo amene aja so land audit tikunena ija itidziwisa kunena kuti malo awo anagula ndi achiujeni anagula kuti mwina ayikepo chipatala koma uona kuti m'malo oikapo chipatala ayika ku koloseo achiujeni mwina anagula malo aja koma mwina anamwalira achiujeni anagula malo aja koma alibe kuthekera kuti anga- angapange develop malo aja Mwa- mwaulawa moyo ndaulawa Mm. nde sindikhala ndikupuma ndi ndalama ku malawi housing yes chisankhidwireni nanga si- si- sipanapite nthawi yes koma muone kuti mukuzitsata za malamulozi muwerenga kwambiri yes munakafikako ndinapitako dzulo okay yes dzulo mama- ma- mamawa yes panali nkhani ya 10000 houses oh yes munayilondoloza yes akuti chani okay nyumba 10000 houses Mhm. ndi zomwe unduna wathu ukumangira 4000 malawi defense force okay 4000 malawi police force Mhm. 1000 ku immigration and 1000 ku prison services nyumba zimenezizi three quarters of the projects zili kumapeto kwenikweni okay ndi zochepa zokha zomwe mwina sitinamaliza according to standards komano inu mukuziwa mmene chuma cha dziko chinamayendera mm. most of ma contractors akutidandaula kuti sitikwalipira mm. and nkhani imene iyi timayikambirana ku unduna ndi ndi report yankhani imeneyi okay mukuziwa nyumba zikakhalitsa zimaonongeka mm. timapangana ndi aku defense force timakambirana aku ministry of uh, defense Mm. tinakumana dzana kuti tikayendere limodzi tikaone kuti zili pati titani ndiye ubwino wake ndinali ku defense yeah. ndikuziwa zimene zimachitika Yeah, yeah. pano ndili ku lands Mhm. ndikuziwa zimene zikuchitika Yeah. tikufuna kuti zilowedwe chifukwa sitingangomanga nyumba kuwalipira ma contractor mm. at a certain stage ndikupanga abandon ndiye kuti mm. sitikuganiza bwino zina zayimiratu zina zayima okay. chifukwa chakuti ma contractor afuna alandire kangachepe kuti amalize ma projects amene kodi just thinking mm. dera ngati ndirande new lines yes

timakambirana ndithu ngati mmene mukukambiramo Ehe. kodi malo ena tione kuti urban urban development plan ikuyenda motani Eh, kuti izizi tinkapanga nthawi imene ija Mhm. koma no going forward we put up- we- tikuzaika ma flats madera osiyanasiyana Mm. and the, the example i gave to my director was the admarc flats in kanjedza Yeah. ine ndinakulira kumene kuja Okay. yes Mm. ndi malo oti imapanga accommodate so many people mm. and uh, that model can be taken to other areas as well mm. yes. so ndizoti zikhoza kutheka nzotheka mm. yes nde ndalama zake muzipeza Eh, ngati boma tigogodagogoda komano it's not a one day job mm. zofunika kuti tiunikire kuti kodi ma flats amenewa kapena ma apartments amenewa tingamange kuti Mm. because at the end of it as well tiyenera kuti tikamanga tikhalenso tikutolera ma rentals ndikumabwezera kumene tinali nga- nga- ngati ngongolezi nkhani ina ndi ya malata subsidy yes program imene ija siya ndi ya ku unduna kwanu imene ijayo ndi ya ku unduna kwathu Aha. inapangidwa launch ndi a profesa peter mutharika Yeah. mu december 2014 ku lilongwe uko ndiye mmaziwa uh, magovernment akamabwera aliyense amakhala ndi priority yake ndiye sinayende bwino ya Mhm. komanso a, a, a profesa peter mutharika president athu anayambisa national planning commission ija kuti ma project ngati yayamba boma ili azipitirirabe si chanzeru kuti chifukwa kuti anayambisa ndi awa Yeah. tizisiye Mm. iya ife ku unduna kwathu project imene ija tikuyamba and we have targeted i think mwina almost 12500 houses Mm. zoti zimangidwe kuti tiyamba liti ndinama koma is in the pipeline kunena kuti midzimu ikhale ndi nyumba zabwino komanso brian ndifuna nditengerepo mwayi kunena kuti mwina amalawi sadziwa koma ku khansulo kwathu kuja Mm. kuli mapulani a nyumba zomwe anthu amene akufuna kumanga nyumba azikatenga Oho, already already done. oleleta Okay. ngati tiku- uh, if you are very serious about eh, modernizing zinthu Mhm. then timange zinthu zooneka bwino Mm. and mapulani ndi aulere okay umakatenga ma- akhoza kupita ku council kupita kukatenga kuti ndifuna ndimange eh, ngati pa thyolo Mhm. apite kwa dc kuja Mhm. akatenge plan nyumba ya ma- malemu bambo anga

ma plan amene tingamangira nyumba ndi ati Mm. apereka pamene tikupita kumapeto kwa nkhani zathuzi mwayamba bwino tikuyamikireni ziko mukulankhula zomveka we can only hope kuti momentum imeneyi chifukwa anthu nthawi zino ndadzuka kubwereza bwereza zi chifukwa kunena kuti mulimba achipungu mdziko muno muli anthu amphamvu Mm. muli anthu oopsa muno Mhm. simungaka kuti- simungakakambire nkhani za malo Mm. titatha kukambirana zonse madzulo ano ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa amalawi kamera yanu ndi choyamba kapena chomalizanso chokuti a brian banda Mhm. ine ndilimba Muli- mulimba ine yehova ndiye mbusa wanga zoona eh? zomwe ndikupanga ine ndi zomwe ziyenera kuchitika ndi maunduna onse sindili pano kusangalatsa munthu koma kusangalatsa amalawi motsatira malamulo a ku unduna wa zamalo ine ndinasankhidwa ndi a a profesa peter mutharika kuti nditsogolere unduna umene unduna umene watchuka ndi katangale ndikufuna ndikutsimikizireni a malawi kuti katangale ameneyi atha ndipo malo kapena nyumba muzitenga motsatira ndi malamulo a dziko lino la malawi sindikuopa wina aliyense bwana amakhala mmodzi bwana ndi profesa peter mutharika mu chiyambireni ndalezi

kenako ndinakaima ku thyolo south west mwa chisomo cha mulungu ndikupambana 20 2018-19 okay pano ndayima ku luchenza mwa chisomo cha mulunguso ndapambananso ukumene munayimira ku 2019 18 ko s- mwasintha eh, ndasintha imene inali cha thyolo south west okay ndiye pano muli thyolo luchenza o- o malinga ndi kuduladulakwe kuduladula Okay. komanso konseko nkwathu Oh. Eh, usiku mpano eh, fotokozani ku luchenza yeah ndi kwathu kwa tinasamukirako kalekale Mhm. komanso ndidakwatira komweko okay ku masambanjati kumene kuli ku uh, thyolo southwest Mhm. ndi kwa mayi anga ndi kwa bambo anga Mhm. Eh, achinyamata ambiri timalizire pamenepo madzulo ano amafuna atayamba ndale yes you are relatively young Please, 2014 ndiye kuti munali kam- kamnyamata Yeah. si ndevu zachita bwera kukula ndiye mungauze chani achinyamata amene amaopa kujoyina ndale Mm. osaopa osaopa Mm. ndale ndi zabwino ndale sikuti imafuna ukhale nchithumba kuti uyani yeah, ine, ineyo ndakhalapo organizing secretary yeah. wa chipani

29 2019 so sindinapereke ndalama ndale si ndalama Mm. ndale is how you relate ndi anthu Okay. and how you sell your ideas kwa anthu achi Mm. komanso you have to serve people mwachilungamo ukhoza kuyitanitsa msonkhano wa mafumu basi kuti "Ah, basi tionana tionana bwinobwino zimatheka zimatheka bwino bwino fana amaopa pamenepo kuti nda- Yeah. nditani mafumu ndiwapatsa chani yeah sell your ideas kwa anthu okay ine ndipo ndikwaziwa anthu ena ake okuti eh, kampeni yawo amapangira anthu am- ammuzi okay kuti ife tikufuna uyuyu kupanda ndalama munthu ndikuwina Mm. amakhala member of parliament mm. so nda- ndale is not all about money yeah is how kupanga relate ndi anthu mm. komanso strategically thinking mm. about what is it that you are joining politics for mm. chifukwa anthu enanso amaona ngati kuti tipite kundale tikalemere yeah politics is about serving anthu ndimamva kuti ndinu azachipatala mm -hmm. ndimamva kuti ndinu zatchalitchinso mumakhala nazo kwambiri apa mwatchulatchulanso zatchalitchinso leronso ndi la sabata eh, yes. ndinu ndani kwenikweni ine Ehe. ndi munthu wapabanja okay mkazi mmodzi mkazi mmodzi awiri mmodzi mmodzi malinga ndi bible mmodzi mmodzi ndili ndi ana atatu okay ndili ndi mayi bambo anamwalira chabwino ndili ndi abale okwana ah, 10 Okay. kwathu tilipo 11 okay ine napanga uh, primary yanga ma dera osiyana siyana okay certificate ya standard 5 ndilinayo okay ya 8 ndilinayo mm. ya form 4nso ndilinayo mm. komanso masters degree yanga ndilinayo okay mkatikatimo napanganso maphunziro azachipatala okay kuti ndimatha kubaya jakisoni okay komanso kulemba mankhwala okay ndithu ndithu ndikufuna ndikuyamikeni the honorable chimwemwe chipungu mp komanso nduna yathu ya zamalo titakuyitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri and i think nkhani zamalo ndizofunika tidzizikambakamba ndi zofunikira kwambiri Chifukwa ndizofunika kuti anthu azimvetse mwatilemekeza kwambiri zikomo kwambiri pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive madzulo ano ndinali ndi the honorable chimwemwe chipungu mp nduna yathu ya zamalo ndine brian banda kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mlendo wina tingoti mwakoma nonse and goodbye kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni